Táimid ag caint inniu? Tá mé ag caint níos mó ar graf ón bhfíorshaol. Okay, so graphs from real life. Um, agus um, chonaiceamar é seo actually um, lá éigin i rith an bhliain. So rinne mé rinneamar é sin cheana féin, but um, seo just nasc chuig um, é seo tá 1 2 3 4 5 6 coimeádán, um, 6 containers agus em tá an toirt céanna i ngach coimeádán but más féidir leat é sin a fheiceáil tá saghas em tá cruth difriúil acu so tá mé b'fhéidir chun é sin a dhéanamh níos soiléire so tá an cruth seo ok ní féidir liom bhrón ní féidir liom em tharraingt but tá cruth is is féidir leat é sin a fheiceáil b'fhéidir anseo cruth difriúil le gach ceann agus má má má Cuirfidh mé sin ar siúl. Is féidir leat an uisce a fheiceáil ag dul isteach ann. Ok. So, is féidir leat a fheiceáil go raibh an airde ag éirí an-tapa ins an cheann seo agus an-mall ins an cheann seo. Agus an ceann ag an deireadh, tá an cruth seo ann. An ceann ag an deireadh. am so thóg sé an-chuid ama don uisce é seo líonadh isteach but leis an ceann seo bhí sé an-tapa ag tús so níor thóg sé mórán ama den rud seo líonadh isteach and then moillíonn sé síos so caithfimid a bheith ábalta smaoineamh faoi an tionchar a bhíonn ag cruth an coimeádán, the shape of the coimeádán, an tionchar a bhíonn ag an rud sin ag cé chomh tapa is a théann an airde suas. Ok? So, má bhogaimid síos, is féidir leat cliceáil air sin i do am fhéin, but má bhogaimid síos, is féidir linn a fheiceáil d'aon sorcóir cosúil leis seo, sorcóir, bíonn. an saghas trasghearrtha, so the cross section, céanna anseo is atá anseo is atá ansin. So má tá an uisce ag dul isteach i ráta seasca, ráta seasta, okay, at its constant rate, má tá ráta seasta le haghaidh an uisce ag dul isteach, ansin ardaíonn an uisce chomh maith. So an airde den uisce beidh sé ag dul suas ag ráta seasta chomh maith. So doimhne, the depth of the water or airde an uisce téann sé sin suas ar ráta seasta. Okay, so tá líne díreach againn ó thaobh ama de. So is líne, sin an fáth gur líne díreach é, toisc go n-ardaíonn an t-uisce ar ráta tairiseach. Ok, so the water rises, ok, so the airde an uisce, tá sé sin ag dul suas ar ráta tairiseach. Ok, but féach ar sin, má tá an uisce ag dul isteach ins an cheann seo, cosúil leis an chéad cheann ins an físeán seo. So, má théann an uisce isteach anseo, ansin tógfaidh sé i bhfad níos mó ama chun a, so beidh sé go tapa ar dtús and then moillfidh sé síos an-chuid, tógfaidh sé i bhfad níos mó ama é sin a dhéanamh agus ansin, ehm, tapaíonn sé arís and then beidh sé ag dul isteach ar ráta seasta ag a deireadh. So sin an fáth go bhfuil ráta seasta go bhfuil líne díreach againn ag a deireadh, tá sé tapa ar dtús, moilleann sé síos agus ansin ardaíonn sé arís. So sin an fáth go bhfuil an an cruth sin againn so tá muid ag caint fós ar an height airde atá againn. Umm so ansin. Caithfimid bheith ábalta smaoineamh faoi sin agus muid ag déanamh ceisteanna. So meaitseáil na soithí or the containers or the jugs ceapaim, seo lena graf nuair a líontar le leacht iad ag ráta tairiseach, okay, when they're filled with liquid at a constant rate. Okay, so níl mé ag cur isteach an-chuid uisce and then ag tógáil sos and then ag cur isteach an-chuid uisce. Tá sé ag líonadh isteach ar ráta tairiseach. Okay, so. So roimh dom féachaint ar na coimeádáin, tá mé chun féachaint ar na graif agus tá mé chun é sin a thabhairt faoi deara. Tá dhá graf ann atá líne díreach ann. Ok, so ciallaíonn sé sin, cosúil leis an cheann seo, tá dhá coimeádán a bhfuil an t-uisce ag dul isteach agus an t-uisce ag ardú ar ráta seasta.

ag dul isteach mall and then ag ard you know ag dul níos tapúla agus ansin ag fanacht ar an ráta sin you know seasta so níl sé chun tarlú le sin le sin nó le sin so níl ach dá cheann anseo ná cén ceann a bhfuil an um, airde ag chun ardú níos tapúla because féach ar an gcéad dá graf sin tá ceann amháin an ceann seo níos tapúla ná an ceann sin So, ceann cúig, cén ceann a, ba mhaith liom é sin a meaitseáil leis, bhuel, cén ceann as A nó B atá an uisce chun ardú níos tapúla, bhuel, ceapaim go bhfuil sé sin chun ardú níos tapúla ná an ceann seo, tá sé sin chun i bhfad níos mó ama a fháil, a thógáil chun an airde a bheith níos, chun an t-uisce a ardú. So tá mé chun meaitseáil suas an ceann is tapúla ná A le 5. Ok so tá mé chun scríobh 5 le A. Ok so tá A imithe. Agus anois den an ceann eile caithfidh go meaitseálann B le 2. Ok so B agus 2. Ok so tá siad sin imithe anois. Ok so anois tá mé chun caint faoi na cinn eile. So, C, D agus E. So, um, tá C chun a bheith mall ar dtús, ag líonadh isteach, agus ansin chun a bheith i bhfad níos tapúla. So, má tharraing mé graf, bheadh sé mall ar dtús agus ansin go tobann, athróidh sé agus beidh graf cosúil leis sin againn. So, sin an graf le C agus ag féachaint air sin, um, tá, féachann sé cosúil le haon. So, sin graf C. Okay, so anois D. Tá sé chun a bheith an-tapaidh ag dul suas anseo and then an-mall ag déanamh ansin, go tobann. So go tapaidh agus ansin go tobann. But fós tá sé ag ráta seasta because tá trasghearradh tairiseach ann. Okay? An trasghearradh, we have an cros sin and then faoi sin we have an cros sin.